morality of given actions, thoughts and decisions. Chikumbumtima, chimene ndi gwero la kupembedza, kupembedza kumachokera ku chikumbumtimako. Zitsimikizo zimene munthu amapanga payekha zimachokera ku chikumbumtimako. Ndiye ati chikumbumtimacho ndi mphatso, mphamvu imene Mulungu amapereka kwa anthu imene kudzera mu mphatso imeneyo Mulungu amatha kumayankhula ndi anthu. tingatengere mwina kuti zimveke titenge ngati sim card ya phone kuti tikaika phone sim card mu phone timapangitsa kuti phone imene muli sim card yo idzitha kuyankhulana ndi kampani imene ndi mwini wake wa sim card yo phone yoti malowa card imodzi ndiye mwaikamo card ya airtel phone imeneyo singatheke kulumikizana ndi tnm Ndiye chikumbumtima ndi sim card imene Mulungu amaika mwa munthu kuti adzitha kuyankhula naye munthuyo. Ndiye chimenechichi Mulungu amachiteteza kwambiri, amachichitira nsanje. Safuna wina aliyense adzigawana ndi Mulunguyo access ku chikumbumtimacho. kuchokera pamenepopo ndikufuna tione kuti kodi mtengo umene Mulungu adaika pa chikumbumtima kufunikira koti munthu adzikhala ndi ufulu wopanga chiganizo pakati pa iye ndi Mulungu popanda wina kumuchita influence kumuumiriza munthu azimva ndikuganiza ndikupanga process kuyerekeza zimene wamvazo ndikupanga chisankho yekha popanda kuopsezedwa, kuumirizidwa. Mulungu amafuna zimenezi zizichitika. Ndiye kuti tidziwe kuti Mulungu amazifuna, amazikonda zimenezi kwambiri motani, mwakuya motani, mtengo wake ndi wotani, phunziro la lero ndifuna tione ganizo limenelolo. Tiyamba ndi kuona nkhani ya mmene tchimo lidabwerera pa dziko lapansi. Nkhani imeneyi ndi nkhani yoyamba imene ingatithandize kuona kuti kodi Mulungu ufulu woti zolengedwa zake zidzipanga ziganizo zomugonjera kapena kusamugonjera popanda kuumirizidwa

Ndipo munali nkhondo m'Mwamba, Mikaeli ndi angelo ake kucita nkhondo ndi cinjoka, cinjokanso ndi angelo ace cidacita nkhondo, ndipo sichidalakika, ndipo sadapezeka malo ao m'Mwamba, ndipo cinaponyedwa pansi cinjoka, vesi 9, cacikuru, njoka yokalambayo, iye wotchedwa Mdierekezi ndi Satana, amene adanyenga dziko lonse lapansi, iye adaponyedwa pansi kudziko, ndi pamodzi ndi iye angelo ace. Tikawerenga kuchokera mu buku la Ezekiel mmene akufotokozera mmene satana adagwera, Bible likuti 28 vs 12 Ndipo Yehova anati, atero Yehova, unali wodzala ndi nzeru, wokongola, chidzalo cha ungwiro, unali mu Edeni, munda wa Mulungu, unali Kerubi wodzodzedwa, wakuphimba, ndipo ndinakuika, unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Vesi 15, Unali wangwiro m'njira zako. chirengedwere iwe, mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Yesaya 14 vesi 13 mpaka na 14 nso, Ndipo iwe unati mumtima mwako, Ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzafanana ndi Wammwambamwamba. mavesi awawa akuonetsa mota mosatambasula koma moomba mkota zomwe zidachitika mmene tchimo limayamba komwe lidayambirako. litayamba zikuonetsa kuti lidasefukira ndikudzatipeza pa dziko lapansi. Ndiyeno sitingamvetsetse chiyambi cha tchimo komanso kuganiza kwa Mulungu ndi chikondi chake pa zolengedwa zake tikangoyamba kuyang'ana tchimo likulowa pa dziko lapansi. Kuti timvetsetse tiyambire komwe lidayambira tchimo. So mavesi awa akukamba za momwe tchimo lidayambira komwe lidayambirako. Tiwerenge Aroma chaputala 16 vesi 25. Ndingowaphatikiza mavesiwa kenako ndiyambe kufotokoza. zomwe mavesi awawa mkati mwake adasenza Aroma 16:25 now to him that is of power to stablish you according to my teaching,

Ndipo kwa iye amene ali wamphamvu wakukhazikitsa inu monga mwa uthenga wanga wabwino, ndi kulalikira kwa Yesu Khristu, monga mwa vumbulutso la chinsinsi, chimene chinabisika mwa nthawi zonse zosayamba, Pali chinsinsi chimene chinabisika mwa nthawi zonse zosayamba koma chidavumbulutsidwa nthawi ina yake. Tikatenga ma vesi tawerenga aja ndi ilili ndawerenga la ku Aromali, tifuna kufotokoza nkhani ya mmene tchimo lidayambira kumwamba. Mulungu plan yoti. apulumutse wochimwa pa dziko lapansi. Akuti ndi chinsinsi chimene adali nacho koma chophimbika, chobisika kuyambira nthawi zosayamba. Adangochisunga kufikira nthawi yake adachivumbulutsa. Mu buku la Desire of Ages, page 22, komanso mu Truth About Angels, page 25, paragraph 2, mzimu wa chinenero akuti, Nzeru ya chipulumutso chathu silinali ganizo lobwera china chake chitachitika. Linali ganizo lomwe lidakonzedwa kale lomwe koma lidavumbulutsidwa Adamu atagwa. Linali ganizo la chinsinsi cha Mulungu chobisidwa mwa chinsinsi kuyambira kale lomwe. Liri ganizo limene linatambasulidwa, mfundo zake zinaonetseredwa, ku mibadwo yonse kuchokera pa chiyambi cha dziko lapansi. Mulungu sanakonze m'mene amalenga zinthu kuti kudzakhale tchimo. koma adaona kuti panali kuthekera koti tchimo lingathe kukhalapo. Adaona kuti zingathe kutheka tchimo kupezeka mu zinthu zabwinobwino zomwe iye adazilenga. Ataona zimenezo, adaikiratu njira yakuti tchimo likadzapezeka, pakadzachitika ngozi ya tchimo, adzapulumutsire wochimwayo. Wochimwa wopulumutsidwayi si inu ndi ine tokha ngati anthu, koma Mulungu adaika dongosolo lopulumutsira cholengedwa china chilichonse chimene chingadzachimwe. Akuti of His intelligent beings. Zolengedwa zomwe adazilenga zoti zingathe kupanga chiganizo chokonda kapena kusakonda, zimene ndi angelo komanso anthu opezeka padziko lapansi komanso ndi zolengedwa zina zimene zili ndi nzeru ngati ife zimene zili mmayiko ena chifukwa ziliponso. Ndiye Mulungu adayikiratu plan kuti patachitika ngozi ya tchimo tidzapange izi. God did not ordain that sin should exist but He foresaw its existence and made provision made provision to meet the terrible emergency nde akuti ambiri a ife tidaganizapo mwina kuti kodi sizikanatheka kuti mulungu achite prevent atchingire kuti tchimo lisakhale Adalenga Mulungu ndi adalenga angelo ndi Mulungu, adalenga Lucifer kumene ndi Mulungu, zidamkanika bwanji kuti am, amutch, ampatse Lucifer malire kuti asachimwe? Nde mu buku limeneli lotchedwa Choonadi pa nkhani za angelo, Truth about Angels, akunena kuti. Angelo adalengedwa ndi ubwino wonse ndi chikondi. Amakondana wina ndi mnzake komanso anali ndi kukonda Mulungu kwakukulu koposa wina aliyense. Amakondana wina ndi mnzake koma amakonda Mulungu koposa mmene amakondana wina ndi mnzake. Ndipo chinali chikondi chimenechi chimene chimawapangitsa kuti adzichita zimene Mulungu amatuma ndi msangala. Mpakana lero angelo amene amatumikira Mulungu amamtumikira popanda kudandaula chifukwa choti amamkonda kwambiri. Lamulo la Mulungu. silinali lolemera kwa iwowo ayi, koma linali chimwemwe chawo, amalichita mwa kufuna kwawo. Kumvetsera Mawu a Mulungu chinali chinthu chowasangalatsa kwambiri nthawi zonse. Nde akuti, Koma m'moyo umenewuwu wa angelo okondwera chonchi kupembedza Mulungu, But in this state of peace and purity, sin originated with him who had been perfect in all his ways. Ndi mu m'bado umenewu umene china chilichonse chimayenda bwinobwino, umene tchimo lidatumphuka. Ndiye sizodabwitsa kuti Ifeyo ndi nzeru zathu zoperewerazi tingamakayike n'kumafunsa mafunso, Zidatheka bwanji kuti papezeke tchimo pa zinthu zabwinobwino? Akuti anali wangwiro chilengedwere m'njira zake zonse kufikira choipa chinapezeka mwa iye. Zidatheka bwanji? Ndi akunena kuti tchimo ndi chinsinsi. chimene n'chosatheka kuchifotokoza, chifukwa kuyesera kuchifotokoza zikhala ngati kupereka zifukwa kuti panalidi zoyenereza kuti tchimo likhale. Koma mu chilengedwe cha Mulungu, panalibe chifukwa china chilichonse choti kulowere tchimo, kupatulapo kuti Mulungu anapereka ufulu. ku zolengedwa zake kuti zingathe kumumvera kapena kusamvera, zomwe zikupereka ganizo lonena kuti ufulu umene Mulungu anapereka kwa angelo, umene Mulungu anapereka kwa Adamu ndi Hava woti angathe kusankha kumvera kapena kusamvera. ndi womwe udapangitsa kuti pakhale tchimo chifukwa ndi ufulu umenewo adasankha anthuwa molakwika. Sin is a mystery or sin is a mysterious unexplainable thing. There was no reason for its existence. To seek to explain it is to seek to give a reason for it. and that would be to justify it, sin appeared in a perfect universe, a thing that was shown to be inexcusable. Tchimo lidayamba mu dziko lo- langwiro lopanda vuto. Sitingathe kufotokoza kuti linabwera bwanji koposa kungovomereza kuti linabwera chifukwa chonena kuti Mulungu adapereka ufulu kwa zolengedwa zake kuti zingathe kusankha kumukonda kapena kusamukonda ndiye mukaona zimene solution imene Mulungu anaika yoti tchimo lichokere imene ndi imfa ya Yesu Khristu kuiyerekeza ndi kuti bwanji akanangopanga kuti tchimo lisakhalepo anthu asakhale ndi ufulu wosankha.

Tikaona mmene Mulungu adakonzera kuti tchimo lidzachokere, njira yake tikuidziwa kuti ndi imfa ya Mwana wake wokondedwa wobadwa yekha. Kuyerekeza kulola kuti Yesu Khristu afe, afe mu njira imene aka, pali kuthekera kuti angathe kusiyana naye kwamuyaya chifukwa. Mmene Yesu anabwera padziko lapansi kudzabadwa ngati munthu, akadatha kuchimwa? Akadachimwa sakadabwereranso kumwamba. Mmene Atate amati Yesu Khristu apite akafe, amavomereza kuti ngati pangachitike mistake so yoti Yesuyi akachimwe, ndiye kuti mwana wokondedwayu ndi ine tasiyana kwa muyaya. So plan yompulumutsira munthu ndi yakuya kwambiri, koma ikupangidwa tchimo lisanakhale. Mulungu akulolera kuti avomereze kuti ngati pangakhale tchimo likhale. Yesu adzapita kukawafera, kuyerekeza ndi kuti atimane mwayi wompembedza mwa kufuna kwathu mosaumirizika. Chimenecho ndi chithunzi chimene tikuyenera tichigwire kuti ufulu wa chipembedzo Mulungu amauona kuti ndi wodula mwa mtengo wotani. Truth About Angels, page 30, paragraph 2, Mulungu amadziwa za kutsogolo ngakhale asadalenge dziko. Sadapange zinthu zoti zilepheretse zinthu zina kuchitika. Koma adavomereza kuti kudzera mu ufulu umene angawapatse anthu, zotsatira za ufulu umenewu zibwere koma ufuluwo ukhalepo ndithu, zotsatirazo adzazikonza nthawi yomweyo.

Ndiye akuti Satana adayamba kuganiza mwayekha kuti ulemu umene ineyo ndimapatsidwa siwokwanira. Akuti anamuika kukhala wamkulu wa angelo, ngati wophimba mpando wachifu, mpando wa Mulungu, angelo amapanga report kwa iye. Koma panali kusiyana pakati pa iye ndi Yesu. Ndiye ankafuna kuti iye ndi Yesu afanane. Ndiye akuti adayamba kumva kusakhutira mwa iye yekha, He began to think that his wisdom was not derived from God but was inherent in himself, and that he was as worthy as was God to receive honor and power.

Akuti Mulungu atamulenga ndikumupatsa ulemelero, kumupatsa nzeru, position next only to Christ, sanamuike kuti akhale munthu oti akhale cholengedwa chimene sichingathe kusankha kuukira. Chifukwa cha chikondi cha Mulungu pa zolengedwa zake, anazipatsa ufulu oti ngakhale anatilenga ali Iyeyo, koma tingathe kusankha kumumvera kapena kusamumvera. Chimenechi chinapangitsa kuti Lucifer achimwe chifukwa Lucifer anagwiritsa ntchito molakwika ufulu umenewowo. Pang'ono ndi pang'ono Lucifer adayamba kusekerera maganizo odzikweza, odzitama mwa iye yekha. Ngakhale ulemerero umene anali nawo unali ochokera kwa Mulungu, mngelo wamkulu ameneyi adafika podziona ngati kuti ulemerero umene anali nawo unali wakewake ndiye akuti adayamba kumaonetsera kwa angelo kuti koma zimene zimachitika kunoko sizoona, ineyo ngati mtsogoleri wanu. nonsenu mul- mulibe vuto kundilemekeza koma vuto ndilonena kuti mulungu anandiikira malire kuti ulemu umene mmandipatsa umathera pena pake ndiye mwana wake uja anampatsa ulemu wofanana ndi iyeyo zimenezi sizabwino iyayi ndiye akuti mulungu ataona zimenezo atate adayitanitsa msonkhano ndifuna tikhale ndi chithunzi cha mmene tchimo lidayambira

Before the assembled inhabitants of heaven, the King declared that none but Christ the only begotten of God could fully enter into His purposes, and to Him it was committed to execute the mighty counsels of His will. So Atate adauza angelo onse kuti, Palibe wina aliyense ap- pambali pa Mwana wanga wobadwa yekhayu amene ali ndi kuloledwa koti angathe kumadziwa zimene ine ndimafuna kuchita. So, ngati pali amene ndingamakambirane naye zinthu, ndi iyeyu. Enanu ndi olengedwa. Kunalibe inu, ife tilipo. Zikukwanirani zimene muli nazo. Ndiye akunena kuti. Mlengi Wamkuluyu atakhazikitsa angelo onse pamodzi ndi kuwafotokozera bwinobwino za ulemu wokhudza Mwana wake Yesu, kuti Mwana wakeyo anali atakhala pa pa mpando wake wachifumu pambali pa Atate, ndipo angelo onse a kumwamba anali atasonkhana pamenepo pozungulira mpando wachifumuwo, ndiye Atate adanena momveka kuti Iyeyo ngati Tate adakonza zotero kuti Iyeyo ndi Mwana wakeyo akhale ofanana ndi kuti chilichonse chimene Mwanayo anganene chitengedwe kuti wanena ndi Atate, chimveredwe ndi kulemekezedwa monga wanena ndi Atate. Ndiye akunena kuti Mwana wakeyu adampatsa ulamuliro kulamulira akumwamba onse. Makamaka adampatsa Mwana wakeyu ntchito yoti agwirire naye limodzi especially was his son, Jesus, to work in union with himself the Father, in the anticipated creation of the earth, makamaka Mwana wakeyu amayenera kugwira ntchito mogwirizana ndi Atatewo mu ntchito yomwe imayembekezera kuti ichitike yolenga dziko lapansi. Ndinayika mzere uwu chifukwa mawu amenewa anandisangalatsa Anzanga amene tinali ku Bunda dzulo I think mwaona chifukwa chimene ndaikirapo mzerewu eti? Zikutanthauza kuti chani apapa? Especially was his son to work in union with himself in the anticipated creation of the earth. Makamaka mwana wake amayenera kugwira limodzi ntchito ndi iyeyo atate mu ntchito imene imayembekezeka kuti igwiridwe yolenga dziko lapansi. Ndiye kuti tchimo Kumwamba lidayamba, dziko lapansi li lisanalengedwe. Mmene amalimbana Lucifer ndi Atate, maganizo owukirawa mmene akuchitika dziko lapansi silinalengedwe. Kuli ntchito imene ikuyenera ichitike yolenga dziko lapansi imene ichitika pakati ichitika ndi Atate ndi Mwana. Lucifer akufuna kutenga nawo mbali mu ntchito imeneyo. Nayenso akhale nawo mu tiye tilenge munthu m'chifanizo chathu uja and God says no. Iweyo si mbali imodzi ya Mulungu. Ndiye akuti satana anachita sanje osati ndi atate ayi. Mukaiona nkhaniyi mmene satana amafuna kuti afanane ndi wamwambamwamba pamene akuderera povunda khola ndi pa ndani? Pa Yesu. Yet when all the angels bowed to Jesus to acknowledge his supremacy and high authority and rightful rule, Satan bowed with them but his heart was filled with envy and hatred. So Mulungu wayankhula angelo aja ndi angelo avomereza kuti ah fine tamvetsetsa ndeno akupembedza pa mpando wachifumu paja ndi mitima yawo yomasuka akumulemekeza Yesu satana akuti anagwada nawo koma chimkatimu muli chimsunamu

Komano Satan thought how angels had obeyed his command with pleasurable alacrity, Were not his garments light and beautiful? Why should Christ thus be honored before himself? Ndeno chinamunyinya kuti sanampase ulemu ofanana ndi Yesu Khristu koma anangodzilakwira if iye anali wolengedwa. Nde akuti the angels joyfully acknowledge the supremacy of Christ and prostrating themselves before him, poured out their love and adoration. Lucifer bowed with them, but in his heart there was a strange, fierce conflict. Truth, justice, and loyalty were struggling against envy and jealousy. so mmene zikuteromo ndiye kuti ndulu yowukira ikukulabe mkati mwa lucifer nde adayambano kampeni ya serious Adayamba kampeni ya serious kuonetsera kuti lamulo la Mulungu so adafunafuna zifukwa zoti agwiritse ntchito kuti aonetsere kuti Mulungu ndi wotsogolera wosaganiza bwino. Chimamuvuta ndi ulemu, amafuna ulemu wa Yesu koma sanganene kuti ndikufuna ulemu wa Yesu nde adafuna kupeza zifukwa zina so what he did adanena kuti. ifeyo ngati angelo zoona mulungu angamatiikire ife malamulo ifeyo tingachimwe? sitimatha kuganiza bwinobwino ife nde akunena kuti the very first effort of satan to overthrow god's law undertaken among the sinless inhabitants of heaven seemed for a time to be crowned with success nde akuti angelo ena adayamba kumumvetsera namaoneka ngati kuti zake zikuyenda

Nde akuti adaona kuti ngati angelo akumaoneka kuti ena akundikhulupirira, nditalimbikira ndikukwanitsa kutenga angelowa, ndiye kuti could be seen, he must be left to reveal himself in his cruel, artful, wicked works. Nkhani ikupita koipa. Satana amagwiritsa ntchito chinyengo. Mulungu sakadatha kunama chifukwa si khalidwe lake. Chifukwa cha chimenecho, zimaoneka ngati kunena kuti iyeyo awina chifukwa akuphatikiza chilungamo ndi bodza ndiye kuti kumaoneka kuti kukhala kovuta kuti amuvundukule, amuchotse chophimba chake kuti the true character ya bodza ionekere, it was difficult. Ndichifukwa chake Mulungu akutenga njira imene adaitenga yakuti Yesu Khristu afe because zomwe tikuphunzira apazi tikuphunzira zomwe zimachitika mmene tchimo limayamba koma plan yopulumutsa wochimwa inachitika before this so akufuna timvetsetse the process mmene Mulungu anadutsamo kuti afike poti Yesu Khristu uja afe. Ndiye akuti poona kuti Satana akuphatikiza bodza ndi chilungamo, Mulungu sangaphatikize bodza ndi chilungamo, ndi wachilungamo basi. Amayenera amupatse Satana mpata woti manifesto yake ifike poti ionekere aliyense aione. Chimenecho Chimadalira kuti, 1 am'patse ufulu wopanga zomwe akupangazo, 2 am'patse nthawi kuti zomwe akupangazo, zimene akuti ndi zabwinozo, zifike poti zionekere ng'amba kuti si zabwino. Chimenecho chikupangitsa kuti pom'patsa nthawi kuti aonetsere kuti zimene akufunazi ndi zoipa, ziperekanso chiopsezo kuti ngakhale munthu wachimwa. Ndiye Mulungu akunena kuti, ayi, ndi bwino ngati munthu angachimwe achimwe, tidzamupulumutsa koma tisapange limit ufulu woti munthuyo adzaone yekha kuipa kwa zimene uyuyu Lusifalayu akufuna kuti ayambitse. So Lucifer adapatsidwa nthawi kuti atambasule mfundo zake, God in his wisdom did not immediately thrust Satan out of heaven. Mulungu mu nzeru zake sanangomchotsa mdierekezi nthawi yomweyo kumchotsa kumwamba ayi. Ichi chikanapangitsa kuti mfundo za mdierekezi azithire mafuta, azithire fetereza, zi, zikhazikike. Akanamupangitsa kuti mdyerekezi aoneke ngati akunena zoona and would only have strengthened his rebellion. Chifukwa zikanapangitsa kuti zolengedwa zina zizimumvera chisoni, angelo amumvere chisoni. Mulungu akanaoneka ngati ndi Mulungu wankhanza. Izi zikanapangitsa kuti Satana akope angelo ambili. Baibulo limati Satana anakopa angelo ciwelengelo cake ndi 1 3rd. Angelo onse a kumwamba kuwagawa patatu, Satana anatenga gawo limodzi, kumwamba kunatsala magawo awili. Koma Mulungu akanangoti amuononge nthawi yomene ijayo kapena amuthamangitse nthawi yomwe ija, akanatenga angelo oculuka. So Mulungu anamusiya kaye. ndi akuti satana adayamba kuwanyengerera angelo nkumawuza zinthu zoti azikayikira mulungu kuti ndi woyipa kenako adzikanena kwa mulungu kuti angelo onse akukuonani kuti ndinu woyipa pamene ndi iyeyo amene wapatsa maganizo olakwikawo nde akuti even the loyal angels did not fully discern hi- his character angelo amene anali mbali ya mulungu nawonso sadamvetsetse kuti zomwe akupanga lusiferayi ndi zoyipa amangodziwa kuti Lucifer akutsutsana ndi Mulungu wathu, ife timakonda Mulungu wathu, timvere Mulungu wathu. Koma aka, akachita weigh zifukwazo, samakhutitsidwa kuti Lucifer'yo mwina akulakwitsadi, Ndiye chifukwa cha angelo a, a Mulunguwo, omvera a mbali ya Mulunguwo, Mulungu amayenera aperekebe mwayi woti angelo amenewanso nawo awone kuti zimene zikuchitikazi n'zoipa, chifukwa akanapanda kutero, angelo amene anatsala ndi Mulungu kumwambawo nawonso tsiku lina akadadzawukiranso.

Ndafotokoza kale zimenezo. Now, akuti angelo adakhala m'magulumagulu kukambirana mfundo imeneyi yakuti zikukhala ngati Mulungu si wachilungamo, Lucifer akutero. Mukuziona bwanji? Mukuziona bwanji? Angels debated the issues, page 39, paragraph 3, ndiye akuti Satan was artful in presenting his side of the question. Satana amachita mochenjera kwambiri pokamba nkhani zimenezi. Akamuyankha, akapereka objection, angelo n'kumuuza kuti, Aaa akulu, pamenepo simunaganize bwino. Mesa zili motere motere? Amasintha ndi kupeza reason ina. As soon as he found that one position was seen in its true character, he changed it for another. Not so with God. God could work with only one class of weapon, truth and righteousness. Satan could use what God could not use, crookedness and deceit. Ndi akuti kunapezeka emergency kumwamba kuti pafika zinthupa there has to be an emergency meeting

Kuti tchimo lisadzayambirenso, Satana asawonongedwe pompopompo, asathamangitsidwe mwachangu, angelo enawa afike poona uyu akamathamangitsidwa, angelo enawa avomereze kuti ah komadi ndi mmene zilili, ameneyo achoke. Ndiye akuti.

Angelo omvera aja adapita kukamuuza Yesu zimene angelo amakambirana m'magulu mwao muja, kuti, Ambuye, zili ukutu akukamba zakuti zakuti zakuti. Ndiye kuti atapita adakampeza Yesu ali mu meeting ndi Atate. Paragraph 2 The loyal angels hastened speedily to the Son of God and acquaint

Ndiye akuti angelo atapita kukamuuza Yesu, anakamupeza Yesu ali mu msonkhano, ali mu meeting, mu zokambirana ndi Atate, kuti tipange njira yonena kuti tikathana nalo tchimoli panopa, lisadzabwerenso. Pasadzapezekenso wina wokaikira khalidwe lathu. Chifukwa cha chimenecho, tichite mosamala, osati mwa phuma, komanso tipereke mpata. kuti maganizo oukirawo azipange manifest, afunyululuke, aonedwe kutidi ndi oipa. Komanso uyu Lucifer amene waonetsa kuti panopa wakonzeka kuti tilimbane naye by force, timulole aziyese mphamvu zake against mphamvu zako so the father is telling the son you and your loyal angels one side him and his angels the other side mpaseni mpata azipime mwina sakudziwa kuti ndi wolengedwa so council itagwirizana zimenezo mpamene tsopano lucifer akuti he became satan mawu oti Vesi tinawerenga lija, chapter 12 cha Chivumbulutso, pamene akunena kuti, Ndipo anaponyedwa pansi njokayo, njoka yokalambayo, Satana, wotchedwa Mdyerekezi, wonyenga wa dziko lonse. Mawu amene ajawo, liwu lililonse lili ndi tanthauzo la khalidwe la Satana. Mawu oti Satana amatanthauza mdani. sanafike pokhala mdani kufikira mu nthawiyi imene anapanga chiganizo choti alimbane ndi Yesu pogwiritsa ntchito mphamvu zenizeni, iye angelo ake mbali ina, Yesu angelo ake mbali ina, nkulimbana in a physical confrontation. So far as Satan himself was concerned, it was true that he had now gone too far to return,

So, Satana atafika poti wadziwika kuti iye ndi mdani wa Mulungu, alimbana ndi Mulungu basi amenyana, anasanduka Satana mdani. Ndiye akuti anadziwa kuti iyeyo wadzadza chikho chake, Mulungu sangamukhululukirenso. watsekera wa eh, probation yake yatsekeka ndiye akuti adanamiza angelo aja amamutsatira aja angelo awo nkuti mwayi wawo oti angathe kutembenuka ulipobe angelo ambali ya mulungu amawalimbikitsa anzawo inu tamusiyani uyo Ndiye akuti angelowa amaona kuti akusintha kuti ah, komaditu mwina uyuyuyu atipepeletsa uyu. Akumuona kuti mmene amayamba amabisa zimene amafuna kuti apange zenizeni, koma mmene nthawi ikupita wayamba kuonekera ng'amba kuti aa, uyu kodi kumene akupita ndi kumeneko? Ndiye akufuna kuti amutaye angelo ena aja. Ndiye akuti anawauza kuti ee, inutu mungotaya nthawi. Pamene tafikapa sangatilandirenso. Apapa sangatilandirenso zathu zada basi tiyeni tingolimbika mtima tipange nkhondo tilande zoti mukapepesezo sizigwira ntchito akungokupusitsani zimene sizingatheke nde akuti linalinso bodza kuwanamiza angelo amene anagwa naye limodzi aja mwayi wawo woti angathe kulapa unalipo komano satana anawanyenga analephera kuti alape nde akuti love for their leader, desire for unrestricted freedom adamukonda kwambiri satana ankafuna kuti akhale asakhale pansi pa lamulo lina lililonse mapeto ake mwayi wolapa udawatayikira nde akuti mulungu anawathamangitsa kumwamba akuwathamangitsa kumwamba sakuwathamangitsira pa dziko lapansi awathamangitsa kumwamba mfundo iyinso ndaipeza kuti ndi yachilendo ndiye ndigawane nanunso page number 46 paragraph 1 truth about angels awathamangitsa kwa atate

ku heaven kumene kumakhala Mulungu Atate amuthamangitsako. Sali ku dziko lapansi iyayi. Ndiyeno adaona kuti zinthu zasintha ndithu. Mmene anachitira Hava ndi Adamu atachimwa, anayamba kuchita manyazi, kuona kuti ali amaliseche, si choncho? Ndiye nawonso angelowa adaona kuti zinthu zasintha. Akuoneka anthu ankhawa, tsogolo sakulidziwa, komwe akupita sakukudziwa, koma chomwe akudziwa nchoti kumwamba athamangitsidwa. Nde akuti nthawi ya devotion kumwamba idakwana nde adakumbukira kuti nthawi ngati ino timakhala tikuimba nyimbo. ngakhale tinali ndi kaduka koma inali nthawi yoti timakhala tikuimba nyimbo iye amatsogolera kwaya yakumwamba koma this time zimenezo sangapangenso mwayi umenewo palibe nde akuti anasowa mtendere pa gulu lawo lonse nde akuti ataona kuti zinthu zawo zawaipira

ndi akuti ali mkati okha koma wina wochimwa wina wolungama ndiye amatha kuyankhulana amuyimitsa ndi akuti mukandibukira appointment kwa yesu ndine wokonzeka kugonja ndi kutsatira ulamuliro wake ndifuna ndibwerere

He was willing to take the place God had previously assigned him and be under his wise command. So akumuuza Yesu kuti mundikomere mtima ndalapa mundikhululukire malo amene munandipatsa aja ndikakhalapo ndikakhalapo mokondwa ndikakhutira nawo tsopano Ndikakhala pansi pa ulamuliro wanu, ndasarenda. Ndi akuti Yesu analira Christ wept at Satan's woe but told him as the mind of God that he could never be received into heaven, the seeds of rebellion were still within him. So Yesu akumulilira Satana, kumumvera chisoni, koma adamuuza kuti. sunalape chifukwa choti ukudziwa kuti zimene wapanga ndi zoyipa koma ukuopa zimene uti ukumane nazo ukuthawa chilango so kumeneko sikulapa maganizo owukira alimobe ndi mantha amenewo kumwamba mwatsoka sungabwererenso unapatsidwa nthawi yokwanira sunayigwiritse ntchito Udasankha kuukira, udavomeza kuti upitirize kuukirako, palibenso njira ina. Sorry. Ndi akuti when Satan became fully convinced that there was no possibility of his being reinstated in the favor of God, he manifested his malice with increased hatred and fiery vehemence. as he could not gain admission within the gates of heaven, he would wait just at the entrance to taunt the angels and seek contention with them as they went in and out. Satana ataona kuti basi apapa sangalandiridwenso kumwamba zatsimikizika akuti adaonjezera mkwiyo wake kumuchita confirm Yesu kuti ndi zoonadi mmene amati mbewu ya kuukira idakalibe mwa iwe, Yesu amaiona mbewuyo that's why akuonjezerabe mkwiyo, akuonjezerabe makani, mwano. Ndi akuti popeza adamthamangitsa mkatimo, adangokhala pa geti. nkumaputa angelo akamalowa ndi kutuluka, he would wait just at the entrance to taunt, taunting ndi kuputa anthu, kulankhula zoti anzako uwapute. Ndi zimene mdierekezi amachita. Ndiye akuti zachoka pamenepopo. mulunguno akulenga dziko lapansi so the devil amuthamangisa kumwamba dziko lapansi lisanalengedwe mulungu akulenga dziko lapansi satana asali kumwamba kwa atate komanso asali ku dziko lapansi ali pena pake ndiyeno mmene mulungu akulenga dziko lapansi ali ndi pulani ali ndi pulani ya mtundu wanji the loyal angels mourned the fate of those who had been their companions in happiness and blessings Their loss was felt in heaven. The Father consulted Jesus in regard to at once carrying out their purpose to make a man to make man to inhabit the earth. So akuti pulani yolenga munthu inalipo kale. Ndiye kuti Satana akuchimwa ntchito yolenga isanati. Mmene angelo athamangitsidwa, angelo anzawo akulira. Panali bond ndi anzawo ndiye amawalirira. Apangiranji zimenezi? Ndiye kumwamba kunakhala ngati kuli mipando yopanda anthu. Tiyerekeze kuti ngati mipando inalimo 100, inalimo 300, ndiye kuti mipando ingati yopanda anthu? Ingati? 100, one third. So angelo a Mulungu osaya ndi Atate aja amalira, kulilira anzawo omwe apanga zosayenera. Ndiye akuti Mulungunso adamva chisoni, zidamukhudza. Ndiye mwansanga adakambirana ndi mwana wake, Tipitilize ntchito yathu, tilenge dziko lapansi, tilengereko munthu kudziko lapansiko. So Mulungu anali ndi cholinga kuti akamulenga munthu, munthuyu apatsidwa nthawi yoti nayenso ayesedwe ngati ali wokonzeka kumvera, Akasankha ndi kuonetsa kuti ali wokonzeka kumvera, munthu ameneyi akalowe malo amene adasiyidwa ndi angero. As soon as the Lord through Jesus Christ created our world and placed Adam and Eve in the Garden of Eden, Satan announced his purpose to conform to his own nature the father and mother of all humanity. Ndiye Mulungu walenga munthu, walenga dziko, ndiye kuti dziko lapansi lopanda kanthu lija, mavesi, masiku onse 6 aja muwaphatikize pamodzi, zachitika zimene zija, la nambala 6 alenga munthu. Atangolenga munthu ndi kumaliza, Satana akunena kuti, Ah, mwalenga munthu m'chifanizo cha ndani? Cha Mulungu, eti? Ndikupita konko. ndikamupanga, si mwati amene akakhale malo amene ine ndawasiya tiona malo amenewo akawakhala ng'o so what i will do ine kumeneko sindingapiteko ndidila ndi iyeyo ndimusintha afanane ndi ine kuti ngati ine kumeneko sindingapite nayenso sataniko asapiteko Ndiye Mulungu akuti, Popeza Satana akufuna kupanga zimenezi, munthu akuyenera adutse m'mayeso amenewo chifukwa tikamutchingira kuti munthuyi asasankhe, ndiye kuti Satana tamupatsa argument. Nkhaniyo mukuiona? Ok. Mulungu akulenga munthu kuti munthuyi achite fill malo amene Satana wawasiya ndi angelo amene athamangitsidwa. Athamangitsidwa chifukwa chani? Chifukwa choti achimwa. Ndiye munthuyu kuti nayenso akhale woyenera kukalowa kumeneko akhale wosachimwa. Koma kusachimwa kwake Kukakhala koti Mulungu wamupanga program kuti sanasankhe yayi, Mulungu wangomuumiriza. Satana anena kuti uyu samakukondani mwachita kumukakamiza. Kuti satana asowe chowiringula, munthuyu apatsidwe mwayi woti amvere ngati angelo amene ali kumwamba aja kapena asamvere ngati satana. Ngati angasankhe kumvera, Mulungu amubweretse kumwamba. Akasankha kusamvera, akhala limodzi ndi mdierekezi, ndiye Mulungu apeze njira yomupulumutsirako. Mulungu anali ndi mwayi winanso apapa. Poyamba anali ndi mwayi wopangitsa angelo kuti asachimwe, sanaugwiritse ntchito chifukwa chakuti amawakonda, anawapatsa ufulu. Mmene walenga Adamu, alinso ndi mwayi wopangitsa kuti Adamu asachimwe. Kungomupanga program kumupanga kuti asamaganizeko za kumanzere azingopita mbali imodzi zikadatheka but God said no tikatero timpatsa satana matama ndiye kuti azikambabe kuti ulamuliro wathu ndi wankhanza woumiriza. Sitikupembedzedwa ndi zolengedwa zimene zikufuna kutero koma tikuziumiriza Posafuna chimenechichi, kuti Satana asowe chowiringula, akumpatsanso Adamu ndi Hava mwayi woti angathe kusankha kumvera kapena ayi. Ndiye akuti, When the Lord presented Eve to Adam, angels of God were witnesses to the ceremony.

but was to be exalted equal with the angels and henceforth immortal. So mu plan ya Mulungu, Adamu ndi Hava amayenera ayesedwe. Akadakhoza mayeso oyambirira aja omwe adabwera ndi njoka. samayenera kuti azingoyesedwabe? Akadangomukanira Satana pa mtengo paja, Mulungu akadamuuza Satana kuti, Siwaona, anthuwa andisankha ine, akukana iweyo ndikuwatenga. Ndiye Mulungu akadawasinthano mmene adasinthira angelo kumwamba kuti asadzachimwenso. Sibwenzi tchimo liriko. pa dziko lapansi pano. Likanatha ndi Satana ndi angelo ake ndipo nthawi yomweyo Satanayo akadawonongedwa. Koma popeza munthu adasankha kukhulupirira Satana, zinapangitsa kuti moyo wa Satana ndi angelo ake okugwa nawo limodzi uwonjezeredwe nthawi. kuti munthuyi amene wasankha molakwikayi athandizidwe kupulumuka. Ndiyeno, chisankho cha Adamu ndi Hava chidawonjezera The Great Controversy kuti ifike mpakana lero. Siikanafika lero. Chinapangitsa kuti ngakhale angelo akumwamba aja aone kuti mwinatu nkutheka zomwe akunena Lucifer'zi ndi zoona, kuti lamulo la Mulungu silofunikira. ndilosokoneza nanga look munthu uja wachimwanso akuti mpakana nthawi imene yesu khristu amafa pa mtanda ndi pamene angelo akumwamba adafika povomeza kuti aa kani tchimo limapha chonchi atiphera even our own master nthawi imeneja ndi imene angelo akumwamba adavomereza kuti satana akuyeneradi kuphedwa komano tasala ndifeyo anthu sitinavomereze nde akumuonjezerabe nthawi kuti ifeyonso tifike povomereza kuti uyu ndi woipadi. Tikadzavomereza mpamene tsopano Mulungu ati athetse the great controversy. Chinali chikondi cha Mulungu. pa zolengedwa zake kuti avomere kukhala pa chiopsezo, risk, yakuti muchilengedwe mudzapezeke tchimo tsiku lina, akudziwa ndithu kuti tchimolo lidzafuna mwazi wa mwana wake wokondedwa Yesu Khristu kuti lichotsedwe. Umenewo ndiye mtengo wakuya kwambiri umene Mulungu amauchita attach, adaumata, pa ufulu wopembedza Mulungu mmene munthu ukufunira. Mulungu safuna munthu adziumirizidwa, safuna munthu wina azipangira anzake ziganizo, safuna. Pa nkhani ya chipembedzo, aliyense akuyenera kupanga ziganizo payekha, nchifukwa chake aliyense adzalangidwa chifukwa cha ziganizo zake kapena adzapulumutsidwa chifukwa cha ziganizo zake. So nkhani ya ufulu wopanga ziganizo zokhudza chipembedzo ndi nkhani yofunikira kwambiri, kwambiri. Ndiye mdierekezinso amadziwa kuti ndi yofunikira, ndiye nayenso akulimbana nayo kudzera ku ku mbali yake pamene Mulungu akulimbana nayo kudzera ku mbali yake. Nzofunikira kwambiri kuti tidziwe kuti mu mkangano umenewuwu, in the great controversy, ufulu umenewu wa wa wa wa chikumbumtima, freedom of conscience, liberty of conscience, ndi wofunikira motani. Ndipo ndi njira ziti zimene ungakhale pa chiopsezo? Tichite motani mu nthawi imene tikukhala ino? Makamaka pa mapeto a nthawi ya dziko lapansi ino, ufulu umenewu ukubetcheredwa motani? Ndikumemeni mudzibwera mu sabatayi tiphunzira zambiri. Ambuye akudalitseni. Amen. thokoze chifukwa cha presentation yabwino imene no yafika mu nthawi yake ambuye akudalitseni uh, tiyeni tonse tiyime tiimbe nyimbo yomwe ija 207 207 a chorister mungathe kutiyambitsira